su in na ayi e ka critique tɛ nafa ɲa bilen parce que traditionnellement a kan ka kɛ de ni joso bɛ falen falen kɛ n ye nin ta nin kama an bɛ fɛ ka nin kɛ a bɛ ta ɲɛfɔli dɔrɔn don ka baro kɛ ni opinion nationale de ye ani international sinon lisi min b'e bolo joso ka critique t'a to foyi ka bɔ a la a t'a to mɔgɔ ka fara kan mɔgɔ fara kan ni mɔgɔ bɔ a la o ye ala k'an kisi ni dɔ blesséra ɔ mais laadalako de don i ni joso ka ɲɔgɔn ka baro falen falen kɛ n'i ye jakarija wele munna ma bali ta n'i y'u fila peze jakarija bɛ se ka nin kɛ mm. bali se ka nin kɛ jakarija bɛ jiri sɛbɛn na i bɛ defan o dɔrɔn de don c'est-à-dire o dɔrɔn de ka falen falenw kɛ ɔ mais n'a bɛ taa kɛ ortm ka plateau kan o kɔrɔ ko lisi de b'a bolo a bɛna to kalo fana ka ɲi

dɔw ta ye fɛn finance o mana anw ka mɔgɔw ka mugan ni wolonfila ta kuma tɛ ko cogo dɔ sisan y'afrique du sud ka lisi 24 21 21 joueurs awɔ olu de bi an ka championnat la bon e ko dɛ fɛn ni ka joueur mugan ani naani na mugan ni kelen de bɛ jouer continent africain na i b'o fɔ farafinna gun kan yan donc joueur na dɔrɔn de ye expatrié ayiwa an ni cameroun bɛ an ni afrique du sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka match fɔlɔ la mali afrique sud maci fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de dɔw ka lisi ma mugan ni naani mugan ni kelen bɛɛ bɛ balon tan farafina farafina yɛrɛ kɔnɔ o y'a ye o tɛ dalilu ye dɛ i ni olu k'i b'u minimiser k'u bɛ jouer continent africain na a man
ɲi bura mais se bɛ sud africain ye ka taa fo 27 joueurs la o awɔ se b'u ye a bɛ se ka kɛ jate kow don jate kow don olu kan ka taa fo 27 joueurs la voilà se b'olu ye
ayiwa baden ntolatan ko bɛ kɛ sinikɛnɛ eh, jeudi kalo tile naani mali guine bisawo a bɛ kɛ stade vingt-six mars la u ye a wɔriw la ka bila don 4 n ye communiqué sɔrɔ ka fédération yɔrɔ la u ye ticket yɛrɛ wari dantigɛ déjà kɛmɛ fila ka yɛlɛn ɔ sinikɛnɛ don alamisa don mali guine bisawo labɛnw bɛ kɛ waa kelen waa naani wala ka taa fo sanfɛ seko don vip bɛ yen vvip bɛ yen ayiwa n'o yɛrɛ se tɛ maa min ye n'a bɔ télé la k'i sigi i ka so fɛnɛ ka dugawu kɛ ayiwa ɲinan can in fɛnɛ na el bilal ture an ka avant centre de bura il est incertain a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'o fana bɔra yen mɔgɔ minnu bolo ɲɛsin balontanna dɔ fana ma ale yɛrɛ tɛ kabala nin waati na n'o ye musa jɛnɛpo ye o b'a yira k'a fɔ 32 joueurs min ko fɔra eric fɛ n ma da a la ni a na o la parce que a ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ k'a donna kabala o b'a yira k'a fɔ musa jɛnɛpo ɛɛ a bɛ sɔrɔ concurrence du poste parce que couloir minnu bɛ bi bi in na offensivement galon galon sari galon de ka ɛ ɛ n b'a fɔ cogo di tiɲɛ tɛ baden fɛn ye u b'ale sanfɛ dɔɔni eh, mais bana kɔni tɛ siri non bana tɛ parce que critère de sélection na nin yɔrɔ fila a fɔra ko concurrence sur le poste oh, concurrence du pays dont les joueurs évoluent mm. n'i ye critère critère de sélection de ye i b'a sɔrɔ e ye avant centre ye jakarija avant centre ye e bɛ jouer eh, eh, europe jakarija bɛ jouer asie mm. dɔ b'a lajɛ sa jamana jumɛnw ka girin o ye concurrence dans le dans le pays dans

caman bɛ kuma kana fɔ i aa ko ne b'a da de fɔ ale ɲɛna yan a ka bɛ suwasi bɛɛ de ma u b'an tɛgɛ kɛ u t'an tɛgɛ dɔn i b'an tɛgɛ kiritike souvent cogoya dɔ la ne yɛrɛ bilala fila i b'a dɔn k'a fɔ k'a ko ka gɛlɛn nka burako de fana b'a ja ala kɔrɔ filɛ kuma na tan han lamɛnbaga dɔ fana b'an kiritike o dɔw b'i wele don la i ye kuma dɔ fɔ kunu nka cɛ kana tugu k'o ɲɔgɔn fɔ i ye dɔ fana fɔ n don na nin ɲɛna kojugu nin ka ɲi nka nin fana fara a kan kiritigi bɛ diɲɛ baara bɛɛ la waati dɔ la a bɛ digi an na mɛ i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'i wele u b'i dɔgɔya kuma dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn cɔ i ye fili kɛ ɔ nka a tigi fana nana cogo in ma a bɛ se ka k'o y'i dimi dɔɔni ɔ nka n'i y'i da k'i miiri un a y'i kiritike e barata tiɲɛ bɛ kuma in na han yɔrɔ dɔ fɔ a kun o tuma tɛ ka fɔ tubabu ko ko les critiques font grandir